Magalasi aja anafika atikufuna buluma komano nkhani apa situkamba za buluma koma buluma ujaso kubwerera kwake ndimene anabwereranso collins ifa nkhani nthawi ya mcp chifukwa chimene collins magalasi sanapasidwe udindo wina ulionse m'boma ilili ndifa chakuti collins uja amagwira ntchito ndi anthu a mcp mwafunse anthu ali ngati mumacheza ndi anthu a mcp collins was part of the, the government ya mcp nkhani ya mafuta you know so chifukwa chakuti amagwirabe ndi anthu aja iyo uja he was still making money so amatenga ndalama kumayikabe ku chipani and um, up dzamba aja atayiyamba deal ya um, amaryllis kuti agulise ndi anzawo apondakaponda mgaga mwinanso ndi achakwera osati somwe ndi achakwera ataona kuti deal ija sayimaliza

Mtungata ngati mumuziwa ali very close ndi Frank Mbeta. Kenako anachisale looked in there. Hmm? Anthu amene anthu amaona kuti ah, ali close ndi State House. Chisale uja amakakamira um, u, u bodyguard wa APM. Sikuti ndi chibwana cha mchombo lende icho so kuti ndili close ndi president ndimakhala naye close ndi pre- president uja kuti akhale relevant ku madilu amene amapanga aja kuionesa system kuonesa makatelo onse kuwaonesa amwenye onse okuba kuzionesa zigawenga zonse kunena kuti ndili close ndi president am a go to person kuti akamanena kuti "Ii, deal iyitu akubanja president alimu zizione zizipanga kolaboleti zigawenga za chabe chabe achina chisale anthu oyipa ndikukuuzani achina chisale aja ndi zigawenga and those people don't think twice now mm, collins hmm? apangira looping what did you do okay anayamba kupanga ma meeting ndi amaryllis hotel achina yusuf hmm? my guys are um, yusuf um, shiraz anayamba kupanga ma meeting ndi nthawi ija ipano zatchuka kuti a collins akhala gavana amusankha ugavana zonse zija zinali za it was fake news koma nthawi imene ija anali atayamba kale ma meeting ndi achina uh, she achina achina Yusuf a investment um, Collins mmodzi ndi amene anapanga kukambirana ndi ndani ndi Frank Mbeta but Frank Mbeta uh, has always been close ndi ma Indians the Indian community the corrupt ones and uh, you know Frank Mbeta is a Muslim within the Indian community kuliso ma Muslims amayuzaso the religion kupanga link ndi anthu aja kuti a ah, msilamu nzathu uyu um, okay so corruption itu imayenda mu njira zambirimbiri mpingo uh, anthu mumangokamba ah, chanko chanko no, no, there's more there's more the biggest beneficiaries of corruption are not people from chanko in fact the biggest beneficiaries ndinakuuzani ndi ma indians and kutsogoloko ma indians kumene tikupitako eti tizachita kuthamangisa tokha eni ake Amalawi where, we- where we are going eti the way anthu akusegwika maso mu Limbe muja amwenye azachoka amene akuba so they are different pali amwenye amene amavutika amene amapanga koma pali amwenye amene timaziwa kunena kuti anamanga manyumba ngati kuti ali ku south africa and kuli ma area onena kuti kumakhala amwenye okhaokha those places those people will go a time is coming and you should prepare yourselves because ndalama zimene zijazo ndi za misonkho yathu and ndi uchitsiru umene ukuchitika ku Malawi kunena kuti anthu amaba ndalama kenakono they are building they are living a lifestyle that people Malawians sangakwanise and ena kumanga timaujintawo timadera tawo timayiko tawo tawo and mayiko awo awo Nda- misonkho yathu ope- opereka misonkho kukhala ifeyo iwo akupangano tima compound tawo tokhala amwenye okhaokha tizathesa zimenezo those things are going to go azikapanga zimenezo ku india they should go and do that azikakhala okhaokha ku india there's a lot of racism within malawi amwenye zopusa zomatenga malawi kumakhala m'Malawi basi kumapezeka kuti mwapanga compound yanu ya nokha basi that is going to go corruption ndi imene ikulolani kumapanga za uchitsiru zimenezozo za usatana you can't be in my country then you should be being racist against me in my country mukapange zimenezo ku india mush you can be ma- racist in india tizilimbana mu makhoti chanichani koma ku malawi you can't be a ra- racist with me nde tizilimbana mukhoti no you- we find a way to, to, to put you in your, into your places you can't be racist ngati pali anthu amene amazunzika ku malawi ndi anthu amene amagwira ntchito kwa amwenye how do we allow how does the government allow kuti amwenye azizunza amalawi in our own country mu dziko lathu lomwe we allowing amwenye and ndalama zimene akupangira ma business zimene akupangira ma profit chanichani kuoneka ngati ali ndi chuma ndi ndalama zathu zomwe mata- misonkho yathu yomwe achina felix tambulasi basi akulola anthu aja azipanga zinthu zawo opanda misonkho opanda chanichani kuthawitsa zinthu zinthu amalowetsa mwa- mo- mo- mo- mozembetsa chanichani in the end amaoneka ngati business yawo ikuyenda odziwa ma business kapena chanichani ayi ndithu They have just capitalized on a corrupt system. So Nkulukuta Moyo is here to change. As long as APM follows through his plans, it automatically mphamvu zimene mk- amwenye ankhanza amwenye ukuba ali nazo ziyachokera and zinthu ziyamba kuzisova zokha zomakhala basi kumanga ka compound kanokhanokha ka amwenye okhaokha zitha zimenezo not in, in malawi not in the malawi mukapange zimenezo ku- ku ujeni ku, ku, ku, ku india you can't be segregating kapena kumadzisiyanitsa ndi amalawi kapena kumaka and they live a different lifestyle they are living as if they are in south africa they are living as if not in malawi you know like in malawi so That's a big issue. Uh, Amalawi, we should have a sense of pride. Makandi pride. You know? You just, and this, the people that sell the country like that, nachina mbeta tu. Today amene mukwaona ngati, hey, ambeta ndi, hey, chan. Nothing. Nothing. Mundu sang, kulephera kuyankha mfuso kwa MP Chaziya. Amene wamfusa direct, amwene. Iniyo munatenga chiletso. pa mlandu wanu ans- a MC a- a- a- a- a- a acb akufunafunani kuti nkhani imene ili pati but that question was very relevant because you are talking of fraud eh? chimene anapitira a- a- attorney general ku parliament inali nkhani ya fraud we are investigating fraud banki inali ndalama zakuti ndalama zija zinapezeka kuti akwezedwa kufika apa kodi inuyo mukudziwapo chani munthu woteroyo you need to find out kuti kodi we, to, es- to establish uh, the integrity of uh, or the trustworthy uh, kodi munthu mboni ndi yokhulupirika so you need to ask mwina zimenezo ndi ma rumours chabe zonena kuti acb amafuna kuwamanga ngati akufuna kuwamanga aku- akufuna kuwafufuza afuna kuwafufuza iwo anathamanga kukatenga chiletso kuti iye musandifufuze and nkhaniyo ili pati apa you know that's very relevant the whole issue and how Frank was being uh, interrogated ku parliament is funny because the parliamentarians were very poor.

Malawi Law Society inapita ndi whistleblower kuti hey, whistleblower watiuza zikuchitika chakuti chakuti chakuti ndalama izi so the advice imene imapereka amayenera kupereka attorney general had a foundation and the foundation was there was an alarm there was a, a, a cry kunali ndithu uh, kugujuza kutsina khutu kumtsina khutu uh, ns- uh, mlangizi wa boma kuti ah kuku- kukuoneka kuti kuchitika chinyengo so

Ah, oh, ah, nde kuti vuto nda Reserve Bank. And he, he had the guts to threaten uh, kuti ah, zimene zikuchitikazi kuzaza hey, the, the seller hey, chani chani. He, he basically threatened kunena kuti um, Amaryllis Hotel asuma. Koma Frank Mbeta ubale wake ndi amaryllis hotel ndiokhazikika ndipo deal iyi uh, he was a very key person ndipo anauza ah musadandaule tipanga ndipo frank amalandira ndalama kwa china coins grass amalandiranso ndalama kwa china nda kwa china uh, uh, yusuf amaryllis hotel ndi kachali wotheratu now you should also understand kunena kuti nawo amabanki

yeah so deal imeneyo mabanki chimene chimachitika nchonena kuti a national bank pali ma executives ena ake amene ayenera kumangidwa chifukwa kuti mu deal nawonso analimo amapanga pressurize ma trustees mm, komanso um, so nkhani zambiri za national bank mukuziwa zoti kuba kumene amapanga anthu kwa ndikwachimizi kwambiri mukayiona amaryllis hotel eh? ma guys a yusuf investment ndi anthu okuba mochititsa manyazi adabwera ku malawi anakatenga loni ku mabanki mabiliyoni mabiliyoni anapita ku mra kukatenga uh, kukapanga exempt kuti asapereke tax akumanga hotel anapasa ndipo kunali kufufuza kuti amene anapereka uh, exemption imene ija ndani atha kukhala china tamblas omwewa ndi kagulu kawo then kuchimanga chihotelo chija meneli hotel amaryllis atachimanga according to ma records akuonesa kunena kuti hotel ija imapanga malosi the truth zomwe ndingakuuzeni amalawi malosi amene ajawo ndi a fake ndo ndaboza hotel imene ija imapanga ma profit but they were using force reporting of accounts to be exempting kapena kuti to be doing tax ev uh, evasion so again I, I, i take you back anabwera kumalawi anatenga ngongole so sanabwere ndi ndalama amene ajawo they didn't invest amabwera they were not an investment they, were not, they didn't invest they didn't do any investment anabwera ku Malawi opanda kalikonse kuzatenga ngongole ku mabanki national bank if, uh, CD, uh, cdh um, kenako osapereka msonkho pa chimene akumanga chija achimanga chikutheka chinthu chija akupanga lipoti ma losses ma losses amene aja ndi afeki chinthu chija chili profitable chimapanga ndalama chinthu chija ine apini ku ma- ku Amaryllis hotel Amaryllis hotel is one of the most chinthu chimene chija chimapanga maprofiti

How are you allowing inuyo ngati mmaziwa za account ngati mmaziwa za ndalama how are you allowing anthu awa kumanamiza dziko osabwera poyera bwanji kunena kuti imene hotel ija timayionera kapena yanjani why don't you come out where are the accountants in the country ma auditors ali kutiko where are the auditors that are good people that are that are that love the country Where are the auditors in Malawi? They should audit that hotel. By now we should have real facts. Kunena kuti hotel imeja imapanga ma profit. Koma they do tax evasion osapereka misonkho. All the businesses they are doing, all everything they are doing, ndalama zija akuzibisa. Then zimene zija ngati as if it's not enough. then akubwera kuzatigulisa chinthu chija cha mtengo maximum imeneyo ka 47 billion maximum mutu imeneyo kuti we have been too kind koma kuzatigulisa chinthu cha 129 billion in fact imene 128 tikuchepesa ndi 128.7 so that's 129 billion atachipanga value chinthu cha at 145 i'm sure kumapeto kwake anakalipira yose 145 billion inakapita yose 145 billion that's how zinthu zimene zimayendera mboma ndanenapo zimenezo so what happens where are the national bank people the national bank people ndiye cdh anabwereka anthu aja ndalama mabiliyoni Chifukwa cha mmene anthu aja amapanga lipoti yawo reporting yawo ku MRA for purpose of, of uh, evading tax amati amalephera kupereka kuja kupanga uh, service the, the loan so over time according to principles of bankers as well uh, accounting i did accounting at chanco as a lawyer and my knowledge in accounting tells me kunena kuti uh, pamakhala uh, bad debt eh? anewa anatiphunzisa ndipo imene imapangidwa write off and uh, i have enough information kunena kuti mabanki amenewawa they had written off this debt until achina Zamba aja atasaziyambisa nkhani zija kuti atigulire hoteloyo apa mabanki aja anazomva ah, pali opportunity Ko- so kwa zaka anthu aja anali atapanga write off uh, debt imeneyi ayi ndiye kubanki kuja anthu adyapo so even ku, ku hotel kuja famazozo ndi hotel imapanga ma profit koma adyapo kuti ah ten tipange write off amakhala kuti alandirapo ataipanga write off patabwera achina Zamba mpakana mmene deal imazatheka no ndi achina Collins Magalasi what has happened they have put even uh, uh, uh, uh, ma interest even nthawi imene debt ija inali written off as a bad debt kuba kopanda manyazi anthu aku banki ma bankers you know uh, ma executives and anthu amene awawa sakuyenera amangidwe so financial crime ya kumalawi imapanga involve anthu amene mwina simumayembekezera anthu amene ali anthu amene amayima pachulu ndikumayankhula motumbwa ah, ma politicians these ma chanichani they are the ones that are so chaka chikamatha ku national bank mukamadzaona kuti apanga maprofiti uh, ah, 100 chakuti chanichani billion mabiliyoni ake ndi amenewawatu nthawi zambiri amakhala mabiliyoni ake ndi amenewawa ndi ngongole zimene mabankiwa amapereka kuboma makamaka boma lachakwera lija limakhala busy pa ngongole paja linali boma lakatapira boma la chakwera linali boma la katapira ndimene imabweretsa maprofiti ku mabankiwa you know koma uh, kutibera ife anzake amalawi so ndimangofuna kupereka pamenepo aspect ya mabanki role imene mabanki anapereka ainakoniziaja mene amapanga madiro awo they needed anthu ngati achina chisale ndanena kale Ah, mene muja munali achina ah, chisanzo nyilongo obviously anthu amene akupanga manage trust ah, ah, ah, pension fund um, ndithu anthu amenewawo anali busy kuonetsetsa kunena kuti paliponse apafikire ndipo aliyense pasakhale munthu amene atasokoneze so ndapanga kale post pa Ati boma la katapira. Eh, boma la, la, la, la MCP inali la katapira. That's why debt ija. Kodi mukuona ngati kuti debt yathu inachoka pa um, inachoka pa pa 4 billion, 4 trillion kukafika pa 24 trillion how? How did that happen? Where did the 20 trillion come from? Within uh, uh, so ngongole zimene zazaka zonse zazaka zonsezi yonse inali uh, uh, 4 trillion and within 5 years you move to 20 trillion you move to 24 trillion why why did why 19 trillion imene iyi nthawi ya chakwera yokha boma la katapira kaya and amapanga katapira ndi kumamuyika katapirayo mu yu- NEEF kenaka achina Ayuba nkumabwera kumadzabwereka ndalama za ku NEEF zija did you see what What kind of stupidity this stupidity and Chakwera ndi munthu mmodzi amene kusamangidwa wake mpaka na panopa kukuonetseni kunena kuti tili kutali amalawi chifukwa Chakwera akuyenera kumangidwa uh, Niki Chakwera akuyenera kumangidwa uh, Vitumbiko Mumba akuyenera kumangidwa kusamangidwa kwa anthu atatu awawa zikuonesa kuti sitikupita kwina kulikonse as a country on fighting against corruption pena pake ndikufuna ndikuti china chimene ndinaganizira something that i thought very carefully something that i, I, I thought very carefully eh achina ayuba aja apeza kuti anthu akuseka za ayuba mukuseka mukuyenera kukwiya You know, and this person you allow him, kumabwera pa public kumakhala basi, hey, eh, we are fighting corruption. Ayuba sangapange fight corruption. No. Munthu wina yesamene amamuziwa Ayuba. Ayuba ndiye corruption iyo. That's why he goes to parliament, uh, speaks badly to uh, to to the speaker and we ayuba ndolimba mtima eh ayuba is no he wants the speaker amutuluse apite akapange represent munthu akapange law akapange uh, akaba uh, akalimire munthu mlandu ku court you know and if I ayuba ndopusa so ayuba ndochenjera but he's not intelligent he's not he's not in super intelligent so Okay, he's intelligent without doubt. Ndi wochenjera and he's intelligent, but he's not super intelligent. Like intelligence yake ndi ya average. Koma chifukwa is around the anthu ambiri a ignorant amaoneka kuti ndi super intelligent because he's around uh, uh, uh, average people because he's around average people and iyeyo amazaziona ngati oganiza bho kwambiri chifukwa kumapeza kuti akupanga ma mistake osakhala bwino munthu watuluka mu parliament kutulusidwa ndi mp then akapanga post mmene kutulusidwa ndi aspika kuti wapa wapalamula kutulusidwa ndi aspika ndiye akapanga post yokhuza mlandu umene akuyimirira anthu like how dumb should you be you're putting you, like how dumb should you be but anyway you know um

Ndikali pa drive kuti ipite nthawi usapanga za live. Original yake ikubweraso, idea ina yake ibwera. Ine ndinati um ticheze. You know? Ambuye akhale nanu Mr. Kamangila, si munthu wamba. Inuso akhale nanu kumeneko, akhalenso ndi nomwe. inunso si munthu wamba mzimu munthu anati anampasa mu- mulungu anatilenga muchifaniziro chake so everyone has got the spirit of god it's, it's up for us timasankha kugwisa ntchito uh, mzimu wa mulungu uja kapena ayi so ine ndinasankha kugwisa ntchito mzimu wa mulungu uja. i don't mean kuti am holy Ii, nindi zanga zoipa koma zoipa zanga sizili criminal ndi za morality za ine ndi mulungu wanga za ine ndi anthu kuchimwirana mu zosiyana siyana koma sine wakuba sindimabera munthu uh, sindimapanga katangale so apa nkhani tikukamba za criminality nde ndikumanena eya eya amene iwo akumazitenga ngati oyera eya mu nkhani ya criminal criminal law to me I am holy I'm holier than everyone and ngati iweyo sunapezeke kuti walakwa suna- sumaphwanya malamulo you are holier than uh, thou hmm? It's okay, ndi zabwinobwino. Ay, amazitenga ngati oyera, eh, izi nkhani za katangaletu, eh, akumene. Nkhani yokuba, yokuba, eh, ife sitimaba nawo zimenezo. Zokuba ife ayi. Um, you know, nde ndimaganizira, uh, on top of all these things, kuti, za hotel ya Amaryllis-zi, sizikusiyana kwenikweni, ndi za Uh, so maina a anthu amene zikuwakhuza kwambiri ndawapanga kale post sindikufunanso kupanga and banki ya national bank ndinanena kale banki ya national imene imadzinena kuti bank of the nation bank of the nation mukuibera nation dzikolo mukulibera nde mumanena kuti uh, dzikolo mukulibera nde mumadzinena kuti um, banki ya ya dziko Nini, banki ya dziko mm, whatever Ule bank of the nation bank of the nation mukutibera nation yo mukuyibera hmm? huh? inuyo etu mtu asi kwenje Kumvetsa kuti ineyo zoyipa zanga sizokuba ndalama ayi. Sizokuba. Sizophwanya malamulo. Mm. Mm. Um, mukayang'ana nkhani ya Sigelege hotel kuba kwake ndi komweku chinthu chili worth 8 billion 7 billion akuchigula 20 chakuti billion mm? Nkhani ya Sigelege ndi nkhani yomvetsanso chisoni ina imeneyo. Ndipo a a Watson Kaunde, mukuwadziwa a Watson Kaunde ndi amene ali pa pa hub ndipo amene anagulitsa hotelo kuigulitsa hotelo ja ku pension fund. Hotelo sakuipanga manage ndiwo omwewo. Zimene zimachitika ku Malawi. A Watson Kaunde zabwino zikuyenda kumeneko. Chuma cha Malawi chiku- chikukoma. um, then ndimazaziyang'ana zinthu zino pa level kunena kuti ah, chifukwa ninji anafa i've been doing a research on this work uh, i've been drafting a letter uh, i mean um, uh, nde penapake umadziwa ndikapsa mtima ndimangofuna iwe uzibwera pano ndikumathira maphuzo ine ndi maphuzo amandikanika kutuluka ndimaganiza koma kuti ndituluse zimakanika you know

imagulitsa chinthu motchipa kuba kokhakokha so Amaryllis hotel chinthu cha 30 billion inachigula